Then you tell me you na Ika man. I say my name na Joseph Ogiho. You tell me say your name na Chukwu Emeka. I go say, ah, are you an Igbo man? You say no, you are Ika. You see, for me now, ndị Igbo be anyị were unu mara mụ. Biko donu, etinyene m ife onyonyo a ka m buhe ọgbaghara. Ụfọdụ ndị Igbo nọ n'ime Edo steeti ya na ndị Igbo nọ n'ime Delta steeti. achọna m ibuelu unu ọgbaghara mana m tie ife onyonyo okenye ka ndị nị dị ka enwene uche nwee uche because some people are still lost ka m gwa anyị how many n'ime delta steeti na ime edo steeti bụ ndị igbo adịka afụda m chachacha wa maina mụ wa maina ọmainti we wa maina enuani cultural forum wa maina eh, deputy jesus wa wa maina ọ- ndị igbo ncha na-ekwusi maka ife ndị igbo ya na nwene mụ nọ n'isele ukwu azọga m afa ewene iwe ụfọdụ ndị igbo be anyị amaina wa yet okwu anyị ekwu adịka elude their fyp so na wa maida na okwu ncha anyị ekwu a lot of them adịka amaida so na ọ bụ na i sokwe na ndị na-asị ka anyị ike ka anyị ka na-ekwu okwu e ka ọ bụ anyị na-force wa ka wa bịa si na wa bụ ndị Igbo we are not forcing them mana ife ndị mụ wa nị failị mụgọsị wa nị we are now teaching them their parents failed to teach them so we are teaching them now and na-aforce kwa wa ka wa je ga-eme research on it na ọ bụna sọ ife anyị ekwu sọsọ ka wa ga-ewe they should go and do research on it ka wa chọpụha na ezi ezie na wa bụ ndị Igbo ụfọdụ ndị Bini nị na-ezuzu nzuzu ya ini na-apụha na ịntanetị na-asị ya na wa bụ nke is it because they did not force eh, Benin language on ndị eh, Ika nke nke nke bụ ndị ọ bụ na ndị Igbo hapụ ndị eze n'anị Igbo afụ wa nọ hapụ wa wa bịa weli some piece of land wa bịa ebime wa try mazia maka na some of our ancestors failụ ịgwa their lines be wa si bịa ndị bini niile bịa bili n'anị Igbo enyezili wa aka kuzime ụmụ wa gwamazi wa ị maina onye bini ka ị bụ Ị maina Benin ka i si jene? Do you know why one of the reason why they did that? Wa chọna ka ụmụ ndị Igbo nọ be bịa chụpụ wa n'anị be afụ wa nọ si na wa bụ a visitor. So on time ka wa nwee ike nọgọ na anị a wa nọ. On time they started telling Igbo children na wa bụna ndị Igbo o, na ndị Benin ka wa bụ o, Benin ka wa si jene. I want to ask you again. Your name Afa ị bụ Onyedikachukwu. Ị sị na ị bụ onye Bini. How? Obodo i si bịa na-azụ afịa anọ. Ka ka i si bụ onye Bini. I know that somehow ndị ndị Delta State ke culture with ndị Bini. And ya bụ ebe we si mefie ife bụ ndị nna nna anyị wa. Because I was told a story my grandparents wa abụna ndị ụka they are not Christians ehe nwa na onwe we wee fee alụsị so o nwe some story m nụ maka one of my grandfathers ya na o nwe mmụọ ọfụụ pụha a ga na Bini ndị colleague we na Bini alert wa sị wa na mmụọ ọfụụ apụha gakwa ka wa bịa ga weli nke we I know ndị na-efe alụsị ma ka wa si ebuhe buhe bule travel si ebe ọzọ so wee jee buhe because of what they share ọ bịa dịzi dịka na na Bini ka anyị si jene and I think ndị Bini was influencing our forefathers well well maka na wa chọ ị claim enyi yes some of the alụsị we fe I don't mean the main one ndị Igbo nwe I don't mean the main one there are some ndị be anyị ndị si Delta State pụha unu mala okwu m na-ekwu o nwe some alụsị we fesi back then ọ bụ na Bini ka wa si jee wehe and my grandmother told me na nke ọfụụ pụha wa bịa alert wa na enu mbụ ọ bụ na n'enu mbụ ndị na-efe alụsị that if you don't go to go and bring those things that means you are no longer odogwu na how many alụsị how many deities i weta n'ụnọ depend how odogwu ị bụ so you see where all these mistakes came from now i want to remind anyị bụ ndị igbo ọzọ adị m a-drop ife ndị a maka na m chọ ibu elenye ọgbaghala mba m na-etinye ka anya anyị sapụ na anyị bụ ndị Igbo anyị abụna ndị Bini especially ndị Ika wasi Aniocha North wasi ndị ee Oshimili we ndị Oshimili ndị Ukwuani anyị abụna ndị Bini o nweghele ka anyị si nwee any similarity at all o nweni ife gbasila anyị na unu ndị igbo ka anyị bụ ana igbo ka anyị si jene ya bụ onye ike content m gwụ ga na-asị ka ọ bụ ka ogele ncha ka m ji ekwu ofu okwu e yes anyị ga na-ekwu e anyị bụ ndị na-ekwu anyị bụzi ọnụ na-ekwulu ndị igbo kịta so n'ime ọnụ na-ekwulu ndị igbo anyị achọzina identity crisis na ana igbo anyị chọ ka obodo anyị dị mma anyị chọ idozi ana igbo biko do Ọ bụrụ na ị dịka esode m na YouTube m, try subscribe to my YouTube channel. Onụa notification bell. Oge ọbụla m tii ife gbasịla ndị Igbo, ọdịmma ndị Igbo, confusion wa na-achọ itiela anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ ndị bụ content creator abịa kwugharịa. M ga na-etinye na channel m na page m, mana m chọ ka ị maa taata na channel m bụ ife ka bụ ife onyonyo m. maka na Facebook Facebook na-elimiti video m wa adị achọ ka ndị mmadụ fụ a wee tie restriction so ọ bụrụ na ị chọ onu mụ na-asọ gị ịnụ ni subscribe to my YouTube channel ife ọbụla gbasịrị ndị Igbo na channel m Chukwu gọzie ị ka ọ dị mbọsị ọzọ daalụ ụnụ